Фӏы куэд, дахэ куэд хэтщ ди адыгэ хабзэм. Ауэ ди хьэгъуэлӏыгъуэм мыхъумыщӏагъэ куэди къыхэлъхьащ. Псоми ятекӏуэжащ пхъуантэхъуэжыр. Куэд щӏакъым а пхъуантэхэм лъакъуэ къазэрыщӏэкӏрэ. Тыкуэным къыщащэхуа пхъуантэм Къэбэрдейм и къуажэу щыӏэр зы тхьэмахуэм къызэхекӏухь. Псом хуэмыдэу щӏымахуэ щӏыӏэм а пхъуантэм и гъусэу къэзыкӏухь фызым бэлыхьу телъым девгъэгупсысыт. Си бын, си унэ, си джэд, си къаз. Зыхуей хуэзгъэзэн жиӏэу егупсысыркъым. Атӏэ хэт и пхъуантэр нэхъ ин, хэт нэхъ ӏыхьэфӏ ихьрэ, аркъудейщ зэгупсысыр. Ауэ щыхъукӏи а пхъуантэ иным далъхьэр сыт? Зрагъэхь щымыӏэу псори зэщхьыркъабзэщ. Пхъуантипщӏым далъхьэри зым дэхуэнущ. Атӏэ сытым щыгъуэ къежьа а хабзэр? Куэд щӏакъым. Куэд щӏакъым цӏыхухэр зэрыщыкӏри, икӏи куэд щӏакъым пхъуантэ хъуэж, пхъуантэ зэрыфыщӏ къызэрежьэри. Еплъ мы ди гъунэгъу фызабэ быних зиӏэ Къандыщэ. И къуэ нэхъыжьым къригъэшати, зым нэхъыр зыр нэхъ ину. Ауэ зым дэлъым нэхърэ адрейм дэлъыр нэхъ икӏэжу пхъуантэ щэныкъуэ къыхузэхуэхьэсат. Ауэ и нысэ къишам и адэ-анэр хуэмыщӏауэ псэу унагъуэти, апхуэдиз къыхуамыхьыжыфыну къыщищӏэм, сыт ищӏэнт Къандыщэ? И ныбжьэгъу Дахэлинэ и пхъури зэрашэрэ куэд щӏатэкъыми, елъэӏури абы и деж пхъуантэ къыщихъуэжащ. Ирихъуэжри къыхуэзыхьа дыдэхэм яхуигуэшыжащ. Ущӏэмыупщӏэ абы гукъанэрэ псалъэмакъыу къикӏам. Апхуэдэщ махуэ къэс Зы нысашэр зэфӏэкӏыхункӏэ зэблагъэу зэфӏэкӏуэдым щӏэи гъунэи яӏэщ. Хуэсхьарым хуэдэ тхьэщӏыгъуэхэри мыпхуэдэу яӏэщ. Дыхьэмыткӏэ уэркӏакъым. Э-э, сыту фӏы дыдэ защӏэ бгъэдэплъхьар, дауэ мыгъуэ пхузэфӏэкӏа зи гъащӏэр кӏыхь хъун, а сыту хуэдэ-тӏэ сэ уэрикӏ?

Ауэ псоми къыдохьэкӏ мыгъуэ уей. Пщӏейрэ, пщӏейрэ пщыкӏубгъурэ фӏэкӏа хъуркъым. Пщӏейрэ пщыкӏубгъурэ фӏэкӏа хъуркъым. Зы къэтщ, зы пхъуантэ къэтщ сытыр щӏэну. Сыт къыпщэкӏуар гъуэгу махуэм ежьэжыхын сыт мафӏэ къыпщӏэна? Зы пхъуантэ мыгъуэ чэм хъуащ, сытыр сщӏэну тыкуэнми щӏэлъкъым. Дэсхьэни сиӏэкъым дауэ сщӏыну икӏи. Сыт шэм жыхуэпӏэр зиӏысыр? Мыбдежым зэтетыр мобдеж щызэтетхэр уфӏэмащӏэ. Арафэпсеуэ жауэ зы машинэ гъумыщӏэ из хъунущ мы къомыр. Сыт напэр сиӏэу нэгъуэщӏым и пщӏантӏэ дезгъэшэну мы къомыр зэ? Кхъыӏэ хъунщ умыкӏий.
Умыкӏий. Зыгуэр къэгупсыси нэхъыфӏ сыт сщӏэнур, дэнэ къисхыну? Зы пхъуантэр куэдщ.
Куэдыщэщ, ар куэдыщэщ.
Уэ сыт куэдыщэщ жыхуэпӏэр зиӏисыр? Пщӏырэ пщыкӏубгъурэ зыгъуэтам зы пхъуантэ закъуэ сыту ямыгъуэтыжарэ жедгъэӏэуи? Хьэуэ, ар хъунукъым. Ар ӏэмал имыӏэу зыгуэрым етрахьынщ. Ар нэрыщӏыхьыр хэту щытми хэкӏуэдэнукъым, къыхуахьыжынущ нэхъыфӏыжу. Дэ благъэ тхуэхъуахэр Алыхь Теалэм къызэритынщ, абыхэм зыри зытрамыгъэкӏуэну хэтщ, ауэ дэ ахэр зытедгъакӏуэ хъунукъым.

Къэбгъажьэр хабзэщ жаӏэурэ, адыгэ хабзэм фӏыуэ хэлъыр хаухъуэдзыкӏащи, иджы зыри хэлъыжкъым. Хабзэ, хабзэщӏэ телъыджэр зиӏисыр сыт? Кхъыӏэ, зэ мо тӏэкӏу бэяу, сэри си щхьэр хэунэзыхьащи, ӏыхьэр зейри зымейри схузэхэхужыркъым.
Бетэмал, мис а пхъуантэ къомым уахэзэрыхьауэ щытамэ, абы яригъусэу уезгъэчэнт абы. Тхьэ, дауи фщӏы, а зы пхъуантэр къэвмыгъуэтыжу мыхъуну-тӏэ?
Зы унагъуэрэ мыбдежым зэтелъыр, мыбдежым зэтелъыр сыт зиӏысыр? Дэ пхъуантэ егъэхь, пхъуантэ къегъэхьыж, щэкӏ къыдегъалъхьэ, щэкӏ дэлъхьэж. Лӏыжь куэд. Сэракъым сызыхуейр, сэ сызыхуейр благъэ, ӏыхьлы, лъагъуныгъэщ, гурыӏуэгъуэ ар. А хабзэр си деж щывмыкъутэжу, фи пхъур яшэм мис абы и деж щыфкъутэжу. Сэ уэ бжесӏэжи.
Хъунщ, лӏыжь, кхъыӏэ, зэрану къытхуэмыхъу-тӏэ сэ. Мо зэ щӏэкӏи тӏэкӏу.
Хьэуэ, сыкӏуэнщ икӏи зы джыдэ къэсхьри зы пхъуантэ къэмынэу цӏыкӏу-цӏыкӏуу зэхэзупщӏэтэн. Тхьэ, содэм зэхэбупщӏатэми,

Апхуэдэ хабзэ щыӏэ-на? Си блэгъэщӏэхэм я деж си ӏыхьэ мыкӏуэну ину си цӏэ тедзэжауэ, Алыхь! Уэддэгузэ, Алыхьым фыкъыпхуизэ. Сыт си дэлъхушхуэр мары зыхуэди? Слажьэ, хабзэр ди деж щикъутэжыну ара? Нэгъуэщӏ зыгуэрхэм я деж щракъутэж хабзэр адрейхэм нэхърэ дэ зыкӏи дынэхъыкӏэкъым. Уемыдаӏуэ, нысэ, уэ абы. Е, дыкъэзыгъэщӏа, сэ си гугъаи уэ унэхъ губзыгъэу. Мы хэбзэ къемызэгъыр сэ скъуту къезымыгъажьэм нэгъуэщӏым къригъэжьэнукъым ирикъутэу. А жыпӏэр сыт, мы хьэдэгъуэдахэ жыпӏэр зы хамэ гуэрым дызэхихым, ди напэр текӏакъэ? Ди напэр щытекӏынур иужькӏэщ. Фымыпӏащӏэ фэ, фымыпӏащӏэ, деплъынщ хэт щӏегъуэжым иджы.

Дуней мыгъуэм хэтыт мыр Мэзкухъан. Батрэз. Батрэз дей макӏуэ, Батрэз дей. Алыхь дыдэу зэфӏэбгъэкӏамэ. Куэдщ, куэдщ, хьэуэ, куэдщ.
Алыхьым фӏыр къыпхуищӏэ. Ай, Тхьэ, зы, зы къэдгъанэтэм къытщыгъупщауэ. Ар сыт а жыпӏэр?

Алыхьыа, апхуэдэу укъэзылъагъуу щытар къэбгъани мыхъуну, ауэ. Алыхь, псом нэхърэ нэхъапэм апхуэдэу фӏы дыдэу укъэзылъагъуу щытар сыту, э, фӏы дыдэу уигу къэкӏыжа. Ана гущэ, ди напэр текӏатэкъэ, ар тщыгъупщамэ, пэжкъэ Чэзибан?
Алыхь, сымыщӏэ-тӏэ сщӏэнур? Азалыхь зы пхъуантэ тыкуэным къыщӏэдмынэу къэтщэхуам зы щӏыпӏэ щыдгъуэтыжыну? Алыхь зыкъымыгъуэтыжу мыхъуну? Ана гущэӏей, зы выр шхэмэ адрейр гурыму щыту хъурэ, на? Пэжкъэ нысэ?
Пхъуантэ згъуэтынукъым, дэслъхьэни.

Ауэ дэслъхьэну мыгъуэракъэ иджы сызыгъэгузавэр, дэнэ къисхыну дэслъхьэн? Адэ мис мо уи пхъуантэжьым нэхъ и щӏагъыӏуэм жэ щӏэӏэбэ, Чэзибан. Сэ си пхъуантэжь мыгъуэм жьыуей псыуей мыгъуэр щызэпепщэу къэнащ. Мис сэ жьи пси здынэмысаращ жыхуэсӏэр. Уэ гъуэзэджэ жыбоӏэри хьэлэмэтщ уей? Жьы здынэмыса сиӏэж мыгъуэ сэ. Ана а гущэ, нтӏэ, е нысэ къыщыпшэкӏэ кърахьэлӏэ къудеймкӏэ зэфӏэбгъэкӏыну арат хьэгъуэлӏыгъуэр, пэжкъэ нысэр? Тхьэ, сыхуэмей, зыри евмыгъэхь.
Зым чымэдан сиӏэм, адрейм дэслъхьэн сиӏэкъым, жиӏэу. Сыт е мы сыкъызыхэхуа унагъуэ зищӏысыр? Ар сыт? Тхьэ, си ныбжьэгъу Лацэ яшати, Волга-тӏощӏрэ тхукӏэ яшам, Тхьэ, си деж Волга-тӏощӏ фӏэкӏа нэвмыгъэкӏуэфа? Е сыуасэкъым, е сытӏасэкъым зэрыжаӏэу. Тхьэ, унагъуэу нысэ къэзыша унагъуэм фралейтэм фэ унагъуэ. Хъунщ, кхъыӏэ, умыкӏий. Къызэтыж щымырыкӏи мы ӏэлъэ. Сытӏи?
А сэ сыфӏэмыхьу сызэгъэжамэ, фӏыгъэ нэхъыфӏ пэфӏынэхърэ. Сыт мыгъуэр жысӏэну иджы сыт мыгъуэ сщӏэр?

Зы цӏыхум йомыгъащӏэу щэхуу жари ахъшэ хъушэ сӏэщӏатхъащи, итӏани елъэӏу жиӏэр зиӏысым. Азалыхь къалэ къыфӏэбгъэкӏым нэгъуэщӏ зыгуэру зыкъосмыгъэтакъым. На, къэгъанэ Алыхьым къигъэщӏауэ щытмэ, ай зыхихыу щытмэ, и ди напэр текӏакъэ. Феплъыт, а ӏей! Махуитӏ хъуакъым къызэрытхыхьэрэ, итӏани унафэ къытхуищӏыну хэтщ дэ. А зы уэри къэбгъуэтаи сызэбгъэубзэн езыри къызэриубзэ зи бзэр иубыдыным. Игъащӏэ лъандэрэ хъугъуэфӏыгъуэу зэтесхьа и лъэпкъыр дызигъэлъхьащ мо уи пхъуантэм. Еплъыт мо хуэдиз пхъуантэр хуэзгъэхьэзыра, къыпэткӏункӏэ абы, жи еплъыт. Сыкъэзыгъэщӏа сэ ды хьэлъэ благъуэр гъуэм дызыщӏащ, къэзмыгъэфӏакъым. Сыкъэмызыхьын къигъэщӏауэ щытмэ, ӏей мыхуэдэу зыукӏыу укӏий. Умыкӏий, умыкӏий жыхуэпӏэр уэри? Умыкӏуэ, кӏий, дэ, кӏий.

Гушыӏэ уи щыпэлъагъу ара? Алыхь гушыӏэ птезэгъэну си гугъа сщӏэкӏым, ауэ бауэ жызмыӏэнт. Умыгузавэ-тӏэ, сэ псори уэ узэрыхуей дыдэм хуэдэу пхуэсщӏынщ. Уэ цӏыкӏу закъуэ мыгъуэракъэ сэ си ӏыхыр, си псэр зэзгъэшхынкӏэ? Аращ, аращ, тӏасэ, аращ си дахэ цӏыкӏу умыгузавэ. А плъагъуркъэ ӏэ, Чэзибан къыгурымыӏуэу ара уи гугъэр? Азалыхь иджырей гуащэхэм нысэкӏэ ятекӏуамэ ар. Пэжкъэ, Чэзибан?

Къэдмыгъэна, азалыхь дэ, сиӏэри симыӏэри зэхэслъхьэри дэслъхьамэ, дэслъхьари сфӏэмащӏэ, мы цӏыкӏу мыгъуэр арэзы хъуну мы дунейм темыт, Алыхь, Чэзибан!
Псори хъарзынэ мырауэ, иджыри зы пхъуантэ зэдмыгъэпэщу мыхъун. Абы дэлъын хуеймэ, азалыхь и адэм щхьэкӏэ кӏэстум зэфӏэт. И анэм щхьэкӏэ кримплин зэфӏэт, и дэлъхум щхьэкӏэ уа, си жьэм ущысхьрэ, е игъащӏэкӏэ думыхуэну содэ, и дэлъхум щхьэкӏэ кӏэстум зэфӏэт, и нысэм щхьэкӏэ бостеяпхъэфӏ дыдэ, мис мыпхуэдэ ӏэлъэщӏ къулэнышхуэ дэлъыжу, Алыхь абы игъусэжу туфлит, нэгъуэщӏ хьэпшып цӏыкӏуфэкӏухэри, и дэлъхуищым я зырызу джэнэфӏ дыдэ, абы игъусэну хьэпшыпхэри зыщӏыфӏэфӏ. Тхьэ абыхэм япэ игъэщын хуейм, Тхьэ абыхэм япэ игъэщын хуейм, си шыпхъу цӏыкӏу закъуэр.
Алыхь пэжмэ, абы иджыпсту и дэкӏуэгъуэ дыдэщ. Алыхь ар, ауэ къызэрыгуэкӏ бостеяпхъэкӏэ зыфӏэбгъэкӏ мыхъуну. Алыхь абыи къыхуэщэхун хуей мис а бостеяпхъэфӏ дыдэ, трикотин жыхуаӏэм хуэдэ, абы игъусэн хуейм вакъэфӏ дыди, ӏэлъэщӏ, лъэпэд, сабын жыпӏэми а пэж дыдэ щыдыхьу си къуртыр дигу къэкӏыжа. Щыхъу, хьэкъущэ ди напэр текӏатэкъэ а хъыджэбз цӏыкӏур дигу?

Хьэмэ пхъуантэ къэнахэр зи ӏыхьэм яхуэгъэхьыжын хуейщ дэ сэ. ӏыхьэ къызэрыхуащӏар ящӏэ, къакӏуэу щхьэ ямыхьыжрэ? Сыт абыкӏэ жыпӏэну узыхуейр? Мыарэзы хэту зыхэсхащ.
Дэнэ уэ ар щызыхэпхар, ей? Уа, сэ зыри зыхэсхакъым, уэ дэнэ щызыхэпхар? Хэт сымэ мыарэзыр? Къанцӏыкӏу Цӏыкӏу тӏасэ тхьэ Шэӏибэт хъийм икӏауэ зыхэсхам езым батэкъутэ игъэшауэ дэ.
Алыхь мы дунейм темыт ахэр арэзы зыщӏын. Сыкъэзыгъэщӏа азалыхь тхьэлэ дыщэ пхъуантэ къахуэхь итӏани жаӏэн къагъуэтын нэхъыхьэхэр. Ата! Анэ! Куэд щӏа хуэдэу бжэм укъеуӏуэу ущӏыхьэ зэрыхъурэ? Анэ! Сытым щыгъуи сэ апхуэдэ гъэса.

Анэ, апхуэдэу жыпӏынкӏэ щхьэ хъуа? Азэлыхь езгъэхьам нэхърэ мынэхъыкӏэм зыкӏи мынэхъыфӏ. Ауэ Азэлыхь гукъани щхьэкъани сымыщӏ. Уэӏей, апхуэдэу жыпӏынкӏэ щхьэ хъуа? Ей, мыарэзы щыӏэу жаӏэ! Псалъэмакъ ӏэджи кърагъэжьауэ йокӏуэкӏ, пщӏэрэ?

Дуней щӏэфӏ къутэжа уи нысэм къысхуигъэфэща щэкӏыр слӏожь. Слӏожь сэ нэхъыфӏ схуэмыфащэу арат. Хьэмэрэ сэ езгъэхьа щэкӏыр здэсхьын сымыгъуэтыжу арат? Нэгъуэщӏ мыхъуми, езгъэхьам и ныкъуэ къысхурагъэхьыжын хуеякъэ? Сэ сыт си лажьэр? Уи цӏэкӏэ къагъэхьа пхъуантэр ныпхуезгъэхьыжауэ аркъудейщ. Укӏакӏыу укъэнащэрэт, уи лажьэ пщӏондэ, сыт щхьэкӏэ уэракъэ спискэ зыщӏар? Мыр благъэ гъунэгъухэм ящыщщ, мыбы нэхъ Ахьэр хуэфащэщ жиӏэу ису. Къысомыгъузырабг, а спискым япэ дыдэ итар уэракъэ? Нтӏэ, си тамэ, дэнэ здэщыӏэр? Слӏожь сэ сымылъэгъуауэ гугъэрэ уэ къыпхуагъэхьыжа ахьэр? Алыхьу, дыкъэзыгъэщӏауэ дызыгъэлӏэжын лъэбакъуэ фи унагъуэм къизмычэн, афӏэкӏа сэ пщӏэи щхьэи щызимыӏэкӏэ. Нэгъуэщӏ мыхъуми а си унагъуэм щӏэсым зы пщӏэ гуэр иӏэн хуеякъэ? Апхуэдэу жумыӏэ, Тхьэм щхьэкӏэ, дэкӏи Сыт тхьэуэ. жумыӏэ жыхуэпӏэр зыӏисыр? Сыт щхьэкӏэ? Уэ уи тхьэмадэм сызришыпхъур пщӏэртэкъым. Сэ нэмыщӏ нэгъуэщӏ шыпхъу абы зримыӏэр умыщӏэжу ара? Хэтыт сэ си япэ ищыну зыхэтыр, Дадус, Хэцӏыкӏу? Азэлыхь ибогъэлей. Уэ! Зэтепӏэт, зэтепӏэт, мы уи тӏуалэр уэ упсэлъэну жьэ пщӏэтыххэкъым. Къэбгъэти, уигу ирихьауэ щӏэкӏынщ уэ къыпхуагъэхьыжа щэкӏ. Догуэ! Мыр мырауэ пӏэрэ уэ ебгъэхьа щэкӏ? Дэнэ къикӏа щэкӏ? Хъыданыжь! Пхъуантэм дэгъуэтыхьыжауэ, дэфыхьыжауэ дэлъат? Си нэкӏэ сымылъэгъуауэ щытамэ, зызгъэумысыжынт, а? Азэлыхь пхуэзымыдэн уэ ебгъэхьам нэхърэ зыкӏэ нэхъыкӏэкъым сэ езгъэхьар, къыбгурыӏуа? Уэ-уэ, абы жиӏэм фыкъысхуеплъыт. Сэ езгъэхьа щэкӏыр щӏауэ щытмэ, мыр хьэдагъэ бгъакӏуэ хъунукъым, абыкӏэ
дэс. Мыр ямыгъуэ цым къыхэщӏыкӏащ-тӏэ сэ. Ямыгъуэ цым къыхэщӏыкӏащ-тӏэ сэ. Тӏэкӏу сэ щэкӏ сымыцӏыхуэрэ?

Флъэгъуащ. Фи нэгу щӏэкӏащ пхъуантэ зэхъуэжым кърикӏуэр. Къебгъажьэр хабзэщ жаӏэурэ адыгэ хабзэм хъуну зыри къыханэжакъым. Ди лъэпкъыр зыгъэулъий, хьэгъуэлӏыгъуэм къемызэгъ къыхэзыш ар зы пӏалъэ имыӏэу псори гъэкӏуэдын хуейщ.